ndị be anyị ekene m ụnụ nke onye chiri ya zere ekpere m n'ụbọchị taa bụ na ọ ga-adịrị nwoke mma dịkwazịrị nwaanyị na mma anyị ga na-eje eje na-abata abata ngụ anyị ji eko agaghị aka anyị chetakwa a ka m bụ nwanne ụnụ nwaanyị oriakụ uju anyanwụ onye nkụzi igbo n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ igbo biko ọ bụrụ na ị naghị esonyere m gbanịa na-esonyere m ọ bụkwanụ mmadụ ka e ji aka Chetakwa, anyị ka nọ na nnyocha akwụkwọ a bụ Isi Akwụ Dara n'Ala. Anyị kwụsịrị ebe Ada kwuru na ọ bụghị ihe agba inu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ọnụ. Site mgbe ahụ gawa, Ada nọrọ onwe ya na-eche ụwa ya. O wee kwụrụ na be ya otu ụbọchị maka na Ada kpọziri ihe niile Chineke kere asị. Ọ kpọrọ nwoke asị. N'anya ya, ụmụ nwoke niile dị ka Obiọra. Ọ kpọkwaziri ụmụ nwaanyị asị maka na ọ na-ahụta ụmụ nwaanyị dịka ndị nke ya na ya nọ n'ụlọ ọrụ, ndị nke na-akọ maka di m asịkwa m, di m asịghị m. Ọ dị ya ka mmiri ozuzo na anwụ ọwụwa ka ha ghara ịdị na-awaru maọbụ na-ezoru ebe Obiọra nọ. Ada kwuzi na be ya otu ụbọchị na-elepụ anya wee hụ nwoke na-ere ọkụkọ. Ọ hụkwaziri ọkụkọ ojii hụkwa akwa ọcha. O wee kwuo n'obi ya na ebe ọkụkọ ojii mechara yie akwa ọcha na ihe ụwa ga-emecha dịrị ya na mma. O kwukwuaziri na a ma na aṅụ na-agba agba mana mmanụ aṅụ na-atọkwa ụtọ. Ogiri na-esi isi mana ụtọ ya na-adị egwu n'ofe. Onugbu na-elukwa ilu mana ọ na-adị ụtọ n'ofe. O wee kwuo na. ihe ụwa ga-emesịa dịrị ya na mma o wee ruo otu ụbọchị ada wee na-aga otu nwa okorobịa wee kpọọ ya aha o wee tụgharịa wee hụ nwa okorobịa aha ya bụ chike chike mara ezigbo nwa okorobịa mana otu Chike si mata aha ya bụ ihe Ada na-amaghị Ada wee na-ajụ ya etu o si wee mata aha ya ọ bụghị ihe Chike chọrọ na-ege Ada na Chike wee bido na-aga o wee bụrụ na ọ na-eme ada gawa ọrụ chike ewere ụgbọala ya bịa buga ya ada agbasakwa ọrụ chike ewere moto ya bịa bulata ya otu a ka ha abụọ si na-aga mana ada ji otu ụkwụ wee kwụrụ na-eso chike maka na ọ maghị ihe ọ ga-apụta ọzọ ihe niile chike na-agwa ada na ya chọrọ ịnụ ya abụghị ihe ada na-ege ọ na-eme ọ na-ekwu o si na ntị nke a banye o si na nke a pụọ maka na ndị igbo si na ọ na-eme aṅụ gbaa mmadụ ọ hụ okporoko ijiji egwu atụba ya nke ọzọ ọ na-eche bụ na chike mara ezigbo mma okorobịa Ọzọ bụ na ụmụ agbọghọbịa na-achụgharị Chike dịka ebe ijiji na-eso ogiri. Ada wee chee n'ime obi ya na ya amaghị ihe ọ ga-asa Chike mana Chike na-agwa ya na ya chọrọ ije hụ nne na nna ya. Ihe ụjọ ji atụ Ada bụ na Nke mbụ, ụmụ agbọghọ na-esogharị Chike. Nke mbụ, Ada, Chike mara mma okorobịa. Nke abụọ, Chike nwere ego nwee ụgbọala. Ihe ndị a niile bụ ihe ụmụ agbọghọ ji esogharị ya. Chike kwụzuru akwụzu n'ihe ọbụla ụzọ ọbụla nwa agbọghọ si chọọ n'ebe nwa okorobịa nọ. ada wee mesịa kpebie n'ime obi ya wee kwuo sị ebe ọ bụ na chike nwere ihe ndị ya niile na ndị igbo na-asị na ọhịa nwere ebu nwee mfụ na ọ dịghịzi ihe ji nkịta ọnwụ aga m akwụsị ebe a ụbọchị ọzọ ka anyị bido ebe anyị kwụsịrị chetakwa na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị oriakụ uju anyanwụ onye nkụzi igbo n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ igbo biko pịara m aka na share button tụsara m ozi ya ndewonụ ka ọ mesịa